Mungapange bwanji kuti mwana wanu akhale ndi confidence? Koditu kholo lina lililonse limafuna mwana wake atakhala mwana otha kupanga ziganizo payekha, mwana odzidalira payekha pamene akukula. Ndiye pali njira zina zimene zili zofunikira kwambiri and tisanayambe kuzinena njira 10 zimenezizi mukuyenera mudziwe kunena kuti pali zinthu zina zazing'ono eti, timwayi, ma opportunities ang'onoang'ono amene mungathe kumpatsa mwana wanu kuti achite zinthu payekha zomwe zingathe kuthandizira kupanga build confidence. Njira yoyambirira, mukapita naye ku chipatala mwana wanuyo eti, tamusiyeni ayankhule yekha kwa a doctor kuti chimene chikundivuta ineyo ndi chakuti chakuti. Tiyeni tiphunzire osati tizingowayankhulira ana athu pa china chilichonse. So sikuchipatala kokha kaya kwina kulikonse kumene ifeyo tingathe kupita, asiyeni anawo akwanitse kuyankhula okha pa zinthu zimene iwowo akupanga feel. Chinthu cha number 2, mukuyenera muwasiye azitha kupanga order okha. Mwapita nawo ku restaurant, Asiyeni okha apange order zimene iwowo akufuna. Chinthu chachitatu, tasiyeni azifira okha ma form ena, kaya ndi kusukulu, kaya ndi mwina ku laboratory, kaya ndi medical form, tasiyeni fomuyo ayifire okha. Imeneyo ndi njiranso yabwino yowaphunzitsira confidence ana anu. Chinthu cha number folo, kaya mwapita ku supermarket kwina kwake kukagula zinthu zina zake, tasiyeni anawo azilipira okha. Apatseni ndalama alipire zinthu zimene iwowo asankha. Chinthu china cha namba 5 chimene mungathe kuthandizira ana anu kuti akhale ndi confidence kumawafunsa maganizo awo pa zinthu zokhudza banja lanu and actually apply some zina zimene iwowo apanga suggest apply those pamenepo pamakhala kuti mukupanga build confidence mwa iwowo amafira kunena kuti iwowonso ndi ofunikira iwowonso akuonedwa iwowo amapangidwa value iwowo akumveredwa mukapanga njira ngati zimenezizi chinthu cha namba 6 chomwe chingathandizire kupanga build confidence mwa ana anu Palibe mafunso amene ali opanda ntchito. Ambiri timakonda kuwapanga trash ana. Paja iwe umakonda kufunsa zopanda mutu. No silly question. Aloleni afunse china chilichonse. Ndipo muziwalimbikitsa kuti azikhala ana okonda kufunsa. Aziwafunsa aphunzitsi awo zomwe sanamve. Azikufunsani inuyo zinthu zimene iwowo sakuzimvetsa. Njira imeneyi imawathandizira kuti aphunzire iwo aja mwamsanga komanso akhale ndi confidence. Chinthu cha number 7, apatseni tizintchito tina ting'onoting'ono. so musawalalatire akakhala kuti alakwitsa eti asiyeni agwire okha ntchitoyo kaya ndikutsuka mbale kaya ndikupanga fix zinthu zina zake ndipo ayamikireni komanso alimbikitseni kupanga tizinthu ngati timenetoto osati nthawi zonse kumangowanyoza iwe paja umangoyipitsa pamalo eh, mwakuti mwakuti asiyeni izizi zimathandizira kupanga build confidence mwa iwowo chinthu china cha nambala 8 mmayeneka mupange praise effort more than outcome muzinyadira kulimbikira effort yawo pakugwira ntchito imene iwo apanga apply osati kungoona kuti kodi chimene apangacho chabwera motani so kaya alakwitsa komano inuyo zimenezo musaone kwambiri chimenecho mukuyenera muone effort imene iwo anayika chifukwa izizi zimapanga motivate zimalimbikitsa ana aja kuti azikhala ofuna kugwira ntchito nthawi zonse and amakula ndi khalidwe lake ngati limenelolo